ka taa dugu la dugu min ko n'u k'a ma ko boni boni i k'a dɔn jamana do ayiwa n'a bɛ saheli jamana kɔnɔ kilomɛtiri bi kɔnɔntɔn de b'a ni duwanzan cɛ ka bɔ seware ka taa gawo wa jabate k'a dɔn boni kɔni ye fɛn bɛɛ fɛn bɛɛ lajɛlen y'a ɲɛna sa fo n'a kɔni kɛra hɛrɛ ye maaninfin bɛ sa dugu furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ minan bɛ mɔgɔw fa boni wa jabate k'a dɔn ɲɔ tɛ malo tɛ foyi den kelen tɛ sabula maa tɛ don maa tɛ bɔ o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na a ka gɛlɛn bonikaw minnu bɛɛ wa jabate k'a dɔn u ye kulekan bɔ ni faso ma wuli ka jɔ boloda ka boni magɛn a gɛlɛyara banbaanci bolofara min bɛ yen katiba sɛrɛma olu kɔni kɛlen bɛ ka daga de sigi u da la kabini zuluye kalo tile mugan ni wolowula wa jabate b'a ye k'a fɔ wulikajɔ dɔ kɛra Banbaanciw ye maa ci ka na dugu kɔnɔ n olu b'a fɛ u n'u ka bɛn ko la sabula min ye arime u t'a fɛ ka arime yɛrɛ dugu in kɔnɔ u t'a fɛ ka ayiwa foroba baarakɛlaw ye dugu kɔnɔ wajabate k'a dɔn dugulamaw kɔni y'a jira se t'anw ye dabali t'an ye n'a kɔni b'a fɛ ka na jagoya ko daga sigi an da la wajabate o y'a damata kuma u b'o wulikajɔ la mali arime nana ta tugu banbaanciw la a wajabate a donnama in kama bonikaw nana lafiya i k'a dɔn dugumisɛnnin bi saba ni fila o de bɛ boni yɛrɛ kofɔ a n'a lamini wajabate kuma min n'o kɛra i k'a dɔn sɔrɔsiw kɔni bɛ wulikajɔ la nka u n'a ta bɛɛ wajabate u taa bɛ dagakisɛ bilen sigi i k'a dɔn bonikaw dɔ la a kalo seegin ye nin ye min sera ka bɔ wajabate olu sera k'u yɔlɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ minnu dɛsɛra ka bɔ wajabate da sɔgɔlen don olu da la a bɛ gɛlɛya don o don balo tɛ don a tɛ bɔ bɔjabate k'a dɔn jiko yɛrɛ gɛlɛyara o fana farala a kan hali seliji sɔrɔli bɔjabate o y'a damata mankan i k'a dɔn banbaanciw kɔni kɛlen bɛ ka daga min sigi bonikaw da la a fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten sabula bonikaw y'a jira u bɛ mali de fɛ u bɛ jamana sɔrɔdasiw de fɛ bɔjabate o min jirala dɛ banbaanciw kɔni dan bɛ daga min sigi u da la i k'a dɔn a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to kojugu o tuma n'o kɔ bonikaw kɛlen bɛ ka weleweleda kɛ ka jamana wele ni sɔrɔdasiw ma kɔsegi bɛlɛ da boni a dugu bi saba ni fila bɔjabate k'a dɔn an na kuma wɛrɛ min tɛ nin ye n'a fɔra maanifin ka kɛ jɔn ye i halala faso kɔnɔ o ye ko gɛlɛn ye o de la cɛ wo cɛ b'a la min kɔni bɛ se ka boli minan ye caman de fa i k'a dɔn siraw la bɔjabate k'a dɔn banbaanciw kɔni bara k'u lajɛ ni filɛna ye u yɛrɛ de b'a fɛ dugu maa bɛɛ ka sa sa sabula u kɔni u n'u sera ka min minɛ min mana fɔ k'i bɛ bɔ dugu fɛ n'u y'u tɛgɛ da o kan u b'o ni kɛnɛ karaba u ye maa dama min faga dugutaa siraw la duwanzan ni boni ni ɲɔgɔn cɛ walima sira wɛrɛ fɛ a fanga ka bon wa jabatɛ i k'a dɔn ko nin kɛlen bɛ ka kɛ bɛlɛbɛlɛ namu u b'a fɛ ka boni de ci dɛ o tuma bonikaw kɛlen bɛ ka weele weele ka da kɛ i k'a dɔn maliden bɛɛ ye janko an ka faamaw i k'a dɔn asimi goyita n'a ka cɛdenw ani irisiw n'u ma boni fanfɛla in jateminɛ wa jabatɛ i k'a dɔn banbaanciw jamana bɛ yen